Saludi pipius e pipias, beni torraus. Notesta, notesta apu fatu unu sonnu bellu diaderus, mi seu sonnada chi fia girendi totu su mundu in viaggiu, a mei mi mi praxit meda viaggiai però in custu periudu de pandemia non fait a si spostai de domu meda meda e duncas mi seu pentzada, mi seu arregordada chi tenia in domu custu libureddu de su lupu chi 'oliat fai su giru de su mundu E mi seu pentzada, poita no ddu no ddu potzu ligi a is pipieddus e is pipieddas chi mi sighint in YouTube? E duncas immoi si ddu ligiu, ascutaiddu beni beni, ca agoa si bieus e feus impari unu bellu traballeddu, unu laboratòriu particolari meda, e intzandus ascutai si bieus fra pagu.
Su lupu chi 'oliat fai su giru de su mundu de Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier. In su padenti fiat lompiu s'ierru e lupu si fiat giai arrosciu. Is amigus no sciant prus ita fai po issu. Fintzas a candu unu mengianu lupu si càstiat in su sprigu e narat, Apu decidiu, ap'a viagiai, dd'apu disigiau sempri de biri logus nous. Unu nau, unu fatu, sa valìgia fiat pronta. Lòmpiu a Parigi, Lupu si gosat sa citadi, asuba de una barca. Candu bidit sa Turre Eiffel, abarrat spantau, Gei est mannixedda! E cantu est bella! Chi lompis fintzas a sa punta podis biri su mundu interu! ddi narat unu picioni. Diaici lupu s'apiculat a lestru fintzas a sa punta po biri su padenti innui bivit issu. Ma de ingunis a susu bidit sceti crabeturas e is picionis chi arrinti a scroca. Candu arribat a Londra lupu girat sa citadi impari a tres schirrus. Agoa andat a Buckingham Palace e biendi sa guardia ingunis ananti ddi domandat, 'Ollu chistionai cun sa reina de Inghilterra. Ma cudda no dd'arrespundit e intzaras lupu cicat de passai de ladu. Candu ddu bidit sa guardia si ponit a tzerriai, Agitoriu! Agitoriu! Sa reina est in perigulu! Diaici acciappant a lupu e ci ddu scudint a presoni. Mancu mali ca sa reina aiat biu totu de su balconi suu e ddu fait bessiri luegus. Dd'apu sempri disigiau de pigai unu tè cun d'unu lupu, narat a is sudditus. In Italia lupu papat pasta, pizza e gelaus. Gei ti praxint pagu? A Roma bit museus meda, ma s'arroscit luegus. A Venètzia fait unu giru in gòndola, ma chentza de lupa ddi parrit totu prus pagu bellu. In Egitu, Lupu andat a biri sa Sfingi e is piràmidis. Unu dromedàriu ddi cunsillat de si fai una passillada fintzas a su Nilu. Candu est acanta de su flùmini, Lupu ci stichit unu pei a intre s'àcua. Dona atentzioni! ddi narat su dromedàriu. In su Nilu ddoi funt is cocodrillus! Lupu arrennescit a si fuiri unu segundu prima chi dd'afrachint su pei. In Kenia Lupu si fait unu safari. Partit cun una jeep po biri sa savana. Est una dì callenti meda e is bèstias funt totus a giru de unu stani. Saludi a totus! narat Lupu. E custu chini est? domandat sa zebra. Boh, no ddu sciu, arrispondet s'ipopòtamu. Assimbillat a una iena? narat su lioni. Ma ita, seu unu lupu! Unu lupu! Ah! Agitoriu! tzerriant is bèstias spramadas e si fuint lassende a lupu a solu e delùdiu. In s'ìsula de Madagascar lupu bit baobab atus fintzas a celu e froris totus coloraus, ma suta de àcua est prus bella ancora. Lupu est nadendi in mesu a is piscis de dogna colori, candu s'agatat ananti unu scualu balena. Agitoriu! Agitoriu! tzerriat lupu. In sa spiaggia unu lèmuri est castiendi sa scena e arriendi. No timast, bruncu longu, custu scualu papat sceti plancton! In Nepal lupu nci atziat fintzas a su cucru de s'Everest, su monti prus artu de s'Himalaya, e ingunis si setzit po si pasiai. Una criadura strana est castindiddu ma issu mancu si nd'acatat. Saludi bellu stràngiu e beni 'eniu a domu mia. Ti nci ia a podi papai ma sesi tropu bellixeddu e mellus a ti coiai. Ddi narat bellu a bellu sa signorina Yeti. Mancu po sonnu! si ponet a tzerriai Lupu e si fuit a lestru calendindi su monti e bessendi de cussu stadu. Lupu torrat a pigai sulidu sceti candu s'agatat a is peis de sa grandu muralla de sa Cina. Ingunis atobiat unu panda chi fiat prandendi. E ita t'est sutzediu? Mi parit chi tengast pressi meda! Ddi narat su panda preocupau. Eja, unu Yeti m'at postu infatu! Mi podis amostai sa 'ia po lompi a s'aeroportu prus acanta, po prexeri? E, certus, ma prima papadi una cìcara de arrosu cun mei, ddi torrat su panda. E Lupu, chi est famiu meda, no si ddu fait torrai a repiti. Candu Lupu lompit a Sydney, in Austràlia, est prexau diaderus. S'est arrosciu de bivi aventuras e si 'olit sceti pasiai crocau in d-una spiàgia. Ma candu est torrau in fortzas 'olit provai a imparai su surf. Mancai no fiat pròpiu comenti si dd'iat pentzau. Mancu mali ca unu canguru ndi ddu torrat a piscai, de si nuncas, gei si fiat allupau. Lupu lompit a Rio de Janeiro, in Brasili, giustu in tempus po su carnevalli. Si comporat unu bistiri e patit po scoberri sa citadi. In dogna logu agatat mùsica, coloris e allirghia. Connoscit amigus nous e baddat dis e noti interas. Candu a sa fini sa festa est acabada, est ora de si cambiai. A dolu mannu lupu allogat is pinnas suas, no si fiat mai spassiau diaici prima. A New York lupu abarrat incantau ananti de sa stàtua de sa libertadi e passirat cun su nasu a susu castiendi grataxelus e fendi shopping. Fiat scerendi un arregalu po s'amigu suu Luigione candu intendit una boxi connota tzerriendiddu, Lupu miu, t'apu agatau a sa fini! Fiat torra sa signorina Yeti. Oh, no! E Lupu si fuit a lestru comente a unu lampu. Lupu passat pranus àrticus e padentis, fintzas a candu s'intendit stracu motu e detzidit de si cuai in d-unu chalet Beni 'eniu in Quebec! ddu saludat unu caribù. Lupu si nci dromit luegus, candu si torrat a scidai narat, Bastat, seu stracu de abarrai in giru, apu detzidu de torrai in su padenti miu. Lòmpiu a domu sua Lupu s'intendit meda mellus. Ita cosa bella a èssiri in domu! Cumbidat a cenai totu is amigus e si ponit a coxinai. Su merì est spassiosu diaderus e nc'est fintzas calincunu in prus chi no iat invitau.
E duncas s'est pràxida sa stòria de su lupu chi si 'oliat fai su giru de su mundu? A mei m'at fatu 'enni gana de mi fai unu bellu viàgiu, pecau chi in custu perìodu de pandemia no siat possìbili a viagiai, Però in domu podeus provai a fai dus arregordeddus, dus souvenir chi deu a su mancu in dònnia 'orta mi potu in domu candu candu ndi torru e funt sa bocitedda de ni, deu custas ddas apu fata una fatas una cun unu minion e s'aturu cun Luisu cun su fradi de de Super Mario E duncas custas funt po prova. Oi tengu intentzioni de ci poni a intrus Doraemon. E duncas po fai su sa bocitedda de nii si serbit unu botixeddu de imbirdi cun cun su tapu de sa misura chi si praxit de prus, una tassa de acua demineralizada chi no si podit buffai est de cussa chi s'imperat po poni a intrus de su ferru po prenciai. Poi mi serbit unu unu strexixeddu po po fai totu is traballus aintrus, glicerina chi agatais in farmacia e no costat meda, glitter de su colori chi si praxit de prus, unu nastrixeddu po decorai su tapu a goa, oviamenti unu unu personaggiu chi si praxit de poni aintrus de sa De su botixeddu un'arrogu de paperi po strexi, una pallitedda de plàstica de cussas chi s'imperat po girai su cafè o po girai ancà de is aperi, una pariga de ferrus e arrogus de paperi coloraus po decorai sempri su tapu. E duncas po primu cosa mi serbit mi serbit su botixeddu, a intro de su botixeddu ci pongu pagu pagu acua, non ci dda pongu ancora totu, poi ci pongu ci pongu is glitter, ndi pongu unu pagu biancus, non ndi poneis tropus desinuncas si faint tropu apicicaus s'unu a s'aturu e poi imperu Ita colori est? Blu. Su glitter blu po donai pagu pagu prus luxi. Ah, e sa colla callenti, comenti a su su solitu. Custu est unu traballeddu chi depeis fai necessariamenti impari a unu babbu o una mama poita depeis imperai cosas unu pagheddu perigulosas. Poi nci aciungiu pagu pagu glicerina De custa puru tocat a no ndi poni meda meda. Custa serbit po fai s'acua pagu pagu prus densa. E duncas una 'orta chi apu postu totu ci giru, dongu una bella girada diaici, aici fatzu scallai sa glicerina aintru de s'acua. E fortzis si ndi potzu aciungi pagu pagu in prus de glitter. Giru beni beni beni beni beni e agoa aciungiu atra acua e lompu fintzas a cucuru. Nd'est essia acua e eccu poita seu imperendi cussu strexu po fai is cosas. Immoi apu spaciau de fai custu, mi serbit sa colla callenti e su tappu poita depu incollai in pitzus. su sogetu, su personàgiu chi apu scerau, poneindi unu bellu pagu de colla poita depit abarrai bellu frimmu. Bellu frimmu a intrus. Ddu fatzu asciugai beni beni beni beni beni beni e in su fratempus chi asciugat mi cumentzu a fai su traballeddu po guarniri pagu pagu sa su tappu candu apu spaciau mi fatzu is arrosixeddas e duncas unu tundu de paperi fatzu totu su giru Depu donai una froma de spiralli e agoa arrumbullonu diaici. Dd'eus giai fatu un'atra borta custu traballeddu e duncas eis giai biu cumenti si fait e mi cuncordu una pariga de frorixeddus chi m'ant a serbiri po decorai su tapu. Ndi fatzu tres o cuatru, no de prus.

Acabu de fai is arrosixeddas e agoa potzu ponni su tappu in su botixeddu cun Doraemon chi pensu chi si siat apicigau beni. Custa est fatta, no nde fatzo custa. E seus a postu. Duncas, pigu. Immoi ddu ddu potzu bogai cuddu, e no, no, no ddu no ddu bogu ancora poita immoi comenti nci stichit intru su su su tappu, sigumenti ca custu est prenu a cucuru, ndi essit a foras. Eccus, eccus poita mi seu posta custa asuta, po no imbruttai sa mesa. Abellu abellu. Nd'apo postu meda de acua e su custu Doraemon fiat bellu mannu. Allora, sigumenti custu est unu botixeddu de omogenizau e no no tupat beni beni beni beni beni de subitu, tocat a ddu ponni prima beni beni deretu e a goa girai diaici. Ddu strexu Càstiu chi chi ndi essidi acua ma mi parit ca nou. Perfetu Custu est su prus bellixeddu poi est bellu poita fait efetu lenti de ingrandimentu e duncas si si bidit bellu mannu mannu e duncas custu no mi serbit prus. Immoi depu decorai su tappu po po decorai su tappu pigu unu arrogheddu de nastrixeddu colorau, deu dd'apu dd'apu pigau arrubiu e i pongu pagu pagu colla innoi E ddi fatzu sa decoratzioni de su tappu. Sigu a ponni sa colla. Po incollai custu podeis imperai sa vinillica puru ca fait aici totu.

Nc'est pagu pagu colla a mei però. Diaici aggiungiu pagu pagu po dda aguantai prus frima.

E sa bocitedda nossa cun Doraemon, sa bocitedda de nii, est belle che pronta. Funt tropu bellixeddas. A mei mi praxint meda, poi deu ddas colletzionu e duncas mi praxint de prus puru. Immoi spaciau custu, provaus a fai puru Un'atru souvenir, un'atru arregordeddu chi s'apu nau prima, sa calamita, su magnete po su frigorifero, po fai cussu mi serbit unu lapis, unu tapu de omogenizau o de un'atru botu mancai prus mannu, Bastit chi siat de metallu e poi unu magneti una calamita e una pariga de ferrus e poi unu giornali chi 'oleis o chi no teneis unu giornali chi 'oleis ci podeis ponni fintzas una fotografia deu moi fotografia disponibilis no ndi tengu e duncas mi so circada unu disegnu chi mi praxit po nai deu moi ci pongu Minni Pigu sa mesura de su tapu a custa parti de sa parti serrada e mi ddu ritagliu a mesura. Duncas pigu su lapis e su tapu, mi fatzu sa mesura de sa conca de Minni e mi ddu segu giustu giustu giustu. Totu a tundu, totu a giru, a mesura. No nc'est mancu bisòngiu de ddi ponni colla, poita abarrat sempri pagu pagu prus mannu. de sa misura giusta, però 'osatrus chi 'oleis ci podeis ponni sa colla stick o colla vinilica andat beni aici etotu, a su mancu po dd'aguantai frimmu, e aici poi pigu su magnete, pongu una puntinedda ma propriu pitichedda de colla a palas de su tappu, ci incollu su magnete, E sa calamita po su frigoriferu esti belle che fatta. E duncas chenza de viaggiai meda meda mi so fatta dus souvenir de de ponni in domu. M'auguru chi si seis spassiaus cun custu laboratoriu unu pagheddu diaici inventau e si bieus un'atra 'orta e si ligeus mancai un'atru libru e feus un'atra cositedda impari. A si biri luegus. Basideddus a totus.